A mimmi mi nant Valentina e creo in s'amore, apo fatu dex'annus e soe bellixedda, a iscola ddoe ando totu allichidia, Mancari però dogna tantu mi ddu imburtu su grembiali po more ca faint is pitzetas carrias de ollu e tando Gina sa bidella mi narat. E toca, ca ge no ddi fait nudda, tantis poi ddu samunaus. Sa pitzeta est tropu prena de cundimentu e tocat a ddi 'onare cura candu dd'amussiaus. A mimmi mi nant Giorgiu. Tèngio doaxi annus e as piciocas ancora mancu ddas càssiu. Tèngio is ormones a totu ddai e soe aici pudèsciu ca si fuit peri calleddu. Cun is amigus giogaus cun is pistolas de giogu a nosi fàiri is postas sparandu-nosi s'unu cun s'atru Faeus a is trumpas, giogaus a is indianos e a is cowboys, a Zorro, a is messicanos, a Rambo, po po po! Finas a candu lompet babbu ca mi 'onat duas arvucas e mi tocat a andai a mi corcai. Mi nant Valentina e creo in s'amore. Tèngio seixi annus e apo connotu a unu ci assimbìgiat a Simon Le Bon e a su picioccu ci nos at assetiau sa bòvida in domu. Deo soe prus arta de cussu, ma t'apu a narri ca mi praxit meda. Saludi! Mi nant Giorgiu. Deo Valentina. Ce, anca ses bella. Gràtzias. Ma e ti ndi ses orrutu in su botu 'e su profumu? E poite s'intende meda? E, naraus ca ei. E cussu est po narri ca deo soe s'òmini ci non tenet bisòngiu de pediri. Ah, tando ci 'olios bessiri paris ti ddu depo pediri eo a tui? Ci ddu pedis tui est mellus. Andaos bene contos. Mi nant Valentina e creo in s'amore. Cun Giorgiu nos seus fatos esposos. Cessu, anch'est bellu. Soe prus bella eo, ma mi pracit su carattere suu penserosu e su 'ettu ci tenet. Sas po. Sas po. Però, segundu me, candu corcaos paris, allegat meda. Est praxendo-ti? Cantu t'est praxiu? Deo soe unu leone e tui sa fancedda mia. A parti ca no cumprendo ite nci intrint cussos abbinamentos, ma a me Giorgiu mi praxit meda e a istare cun issu est togu e spassiosu. Certu, no est de cussus ci t'arregalant unu frore o un'aneddu, cando apo fatu deciott'annus m'at arregalau s'abonamentu po andare a biri su Casseddu. Però est geniosu, belle gasi s'est peri postu a mi cumponnere unu mutetto. Non potho reposare amore coro. Tando ti ndi canto un'atra? No, no, tranquillu, lassia, comente ci dd'essa giai ascurtà. Mi nant Valentina e creo in s'amore. Fui a crante mi nci furriare sa cadira candu m'at domandau de ddu sposare. Cioè, de candu fui piticca castià is filmis americanus cun totu cussas istorias de amore. Mi pargiu Julia Roberts a bestiri biancu cun su velu, is aneddos, cun is nomenes nostros e su biàgiu 'e coja. Pro a s'isposare est dovere, est una cosa chi tocat a fare a maraolla, ma però chi si futet unu muntone 'e inari, tocat a cumbidare gente chi non abitas mai, is cantores de cresia cantu cantat mama, doaxi tius e catordixi tieddas, e peri a Liccu chi pesat centuotanta chilus e olet tres cadiras po si sere, ma ite fais, no ddu invitas a Liccu? Mi nant Valentina e creo in s'amore, però su bivri paris deo pensà ca fut mellus. Issu gei mi 'olet bene, però est gelosu meda. Ci ricio unu messaggiu, mi ndi leat su telefoninu 'e manus po biri cin'est. T'apo a narri chi est gelosu, 'olet narri ca mi stimat, però gei mi paret esagerau. Ah, immoe custa s'est posta in conca ca 'olet traballare. Ma e ite bisòngiu nc'est? Non bastat ca traballu eo. Est totu dì foras de omu, 'olet fare sa diva issa. A mimmi a fare sa cummissa mi pracit, in butega cun is cumpangias errieus meda. Erisera nch'apu pèrdiu una meche tempus cun una cliente grassa chi no ddi capiat nudda, ma fut tropu toga. A pustis apu scipiu ca fut sorre 'e Liccu. E pesat cantu a Liccu etotu A sa fini, tra una cosa e s'atra, so erribada a omu a is noe. Ma no dd'as itu ca funt is noe e deu depu cenari, e a pustis depu peri essiri. Candu at abertu sa porta mi dd'apu lassau andai una scarigà, ti dda depo fari passari sa gana de fari sa spiritosa. Mi nant Valentina e creu in s'amore. E ajo fut nervosu, e mancari dd'apo provocadu eo, ca poi s'est peri scusadu e m'at portadu unu matzu 'e frores e m'at peri impromìntiu ca no at a torrare a capitare mai prus. Oh, est beru ca ogna ia cun is manus ci tenet, mi fait biri is istellas. A dogna contu, immoe su traballu ddu lassu, aici non tenet prus motivu de si chesciare. Tui no as ancora cumprèndiu ca ses cosa mia e depes fari su chi ti nant. Ponedinceddu 'ene in conca, chi nono no isciu comente nce dd'acabaus. Pubiddu miu mi scudi semper, ci mi imbelleto unu sciafu, ci m'allichidu una scarigaa, mancari totu su chi facu ddu facu po issu etotu. A mangianu timu chi non si ndi peset a pè tortu chi nono a merici funt corpos. Deo non pensà ci essat custu puntu. A mimmi mi narant, In beridadi, mancu mi su pengio prus, ite mi nant a mimmi? Cussa baulosa est andada a caserma narando ca dd'at scudu e ca ddi facu puru violentzia psicològica. Is bùncius e is lidigores si ddus at fatus a manu sua etotu, m'at imbrollau. Balla, deo pensà ca fut una fèmina brava, ma invèces tenet bibigorros in conca. Tui non tenes curpa, tui non tenes curpa, aici m'ant nau. Ti dd'as cicaa. Candu furriaus a domu ti ddu facu cumprendere a calas de pè. E ube ses? E ube lampu ses? A cantu at tirau? Seguru, deu apu sballiau, a bisari comente a Candy Candy e a Julia Roberts, ma de seguru no apu sballiau sa dì ci mi ndi so andada 'e incuni. S'as po.